imesịa ya onye ahụ emekwara agụ a na-asị na eji egbazi agụ mana ife na-eme ya ka na-emekwu ya o nwekwara ike jee ebe dibịa ọzọ o jekwa ebe ahụ akpọ afa onye ọzọ o bidogo problem ya kpatara m o nwe ndị na-akpachasị na ya jere ebe a gbaa agụ asị ya na ọ bụ okereke ya eje ebe a gbaa agụ asị ya na ọ bụ okorie o nwere ike nke izizi mgbe ọ gbara ma ọ bụrụ na ọ bụrụ- o nwere ike nke izizi mgbe ọ gbara na ọ gbatara ya mana ihe bụ problem bụ na ihe niile o ji kpotuo chi na agụ ụwa ahụ abụghị ihe kwesịrị ka e were kpotuo ya ife eji akpotu chi na agụ ụwa na ịgbasịara agụ ọ bụrụ na ọ bụ okereke bịara gị ụwa okereke a akọcha ntụ o siri wee je kọcha ihe ọ gabigara kọcha ihe gburu ya nụ kọcha ntụ o siri wee je kwubekwucha agbacha agụ a nweta na onye ahụ bụ onye ụwa a na-enwe ọkwa mana iwu abụọ na nnekọ ọkwa o nwere ndị eji- ejighị ọkụ nke ọzọ na ihe dị n'ihe nwere usoro esi eme eji ọkwa kpotu chi na agụ ụwa eji ọkwa mana mba ihe eji ama nwaanyị bụ ikenga i were ọkụ kpotuo chi gụ ọ ya aza gị ihe ma bụ ya bụrụ na onye ahụ bụ chi gụ ka ị kpoturu mana ebe o si adị mistake bụ na ịgbasịara agụ ihe abụ ikenga nwoke ihe abụrụ ikenga nwaanyị enwere ikenga nwaanyị chi na agụ ụfọdụ ndị adị ebe a ikenga nwaanyị dị ya enwere ikenga nwaanyị agụ ọbụla ị na-agbatigharị ya ikenga nwoke ma ọ bụrụ na nwaanyị dị ya ahụ ị na-afụrụ ife na-eme so ọ bụrụ na ị gbasịrị agụ ọ bụrụ na nwaanyị bụ chi na agụ ụwa gụ i je chọba ikenga nwaanyị ma iji ọkwa ma iji ọkụ kpotuo ya mgbe ọbụla ị kpoturu ya as far as na onye ahụ bụ onye ụwa gụ ka ị kpọrọ afa ọ ga na-aza gị so mụnwa ife m ji akpotu bụ ọkwa maka na ihe m ji akpotu ọkwa bụ mmadụ na-eme ife n'ife ọ fụrụ n'aka nne ya chi na agụ ụwa a na-eji ekpekpara eji okwu okwu agba afa agụ before ihe ọbụla bụ ife na-eme maka na nnaa ha sị na onye buru chi ya ụzọ agbagbuo onwe ya n'ọsọ so ntụ a ka m si mara n'ihu nnaa ha ihe gbasara chi na agụ ụwa jiri ọsọ ka a na-eji nke nwere ụgwọ na ya nkechi ya nke onye nke ya kwa n'ọzọ o nwekwara ikenga a na-edozikwa mana ihe afọ okpuru ede ya maka ọ bụrụ na chi gị bịara gị ụwa abụrọ onye eze agha i kpuru okpu eze agha kpube ya ọ na-adị ka mmadụ ịgụrụ ọkụ a na-asị na mmadụ na-eme ihe erughị eru chi gị chie eze agha iji tiri iken- tiri ikenga eze agha ọ bụ na chi gị echi eze agha iji gbotu ya ihe e ji ikenga bụ eze agha wee gbotuo ya ihe a bụ some mistake ụfọdụ na-eme so oke ndị nna ha si dekwaba ya n'omenala igbo Nke nke ahụ eme mistake were nke ya kwụkwụ nke bụ ekwesịrị ikwu eme eme ya onye kwụtụ ji ememecha asị na onye ahụ na chineke ka na n'ihe chineke na anụ oke ọnụ onye mere ya emeta ya ọ bụrụ na ị mee ya ihe gbasịara agụ afa iji wee gbaa agụ a na-agwa gị na onye bịara ụwa bụ onye okenye na ọ bụ aka onye aka ji ọfọ i wee jụọ ajụjụ sị ya after mgbe anyị gbachago agụ kpọọ onye bịara ụwa ahụ afa i wee jụọ na onye ahụ ị na-agbara agụ ị ma onye dị ntu na be nna gị Ọ sị, ụwa mbụ ya ahụ ị bụ onye eze agha ka ọ na ị bụ onye eze agha ọ bụrụ na onye eze agha i wee je were ihe ọzọ ya bụ eze agha tie ya i gbotuchaa ya ọ ya arụ ọrụ ma ọ ya arụ ọfụma ọ ka ya na-awakwago n'afa so na ihe dị iche bụ na ihe gbasara chi na agụ ụwa a na-akpachapụrụ ya anya a na-akpachapụrụ ya anya maka na i- obere ihe ị ga-eji mee mistake i mesịa ya onye ahụ emekwara agụ a na-asị na ya jere gbazie agụ mana ife na-eme ya ka na-emekwu ya o nwekwara ike jee ebe dibịa ọzọ o jekwa ebe ahụ akpọ afa onye ọzọ akpọ afa onye ọzọ o bidogo problem ya kpatara m o nwere ndị na-akpachasị na ya jere ebe a gbaa agụ asị ya na ọ bụ okereke ya eje ebe a gbaa agụ asị ya na ọ bụ okoli o nwere ike nke izizi mgbe ọ gbara ma ọ bụrụ na ọ bụrụ- o nwere ike nke izizi mgbe ọ gbara na ọ gbatara ya